anyị akpọkuo chukwu kpọkuo ajana kpọkuo chi m kpọkuo ọla niile m na-eso kpọkuo chi gị nwa ya ekwe ise kpọkuo ọla niile gị na-eso mgbe onye anyị unu n'izu ụka ịma na-abala ọnwa ọfụ bakwa izu ụka ọfụ site na izu ụka nụ unu emepela anyị ụzọ anyị agaghị ebezi akwa anyị agaghị ebezi alịlị anyị agaghị afụzi ọchụ anyị agaghị afụzi aka ohere unu ya emepela anyị ụzọ anyị afụ ihe dị iche na ndụ anyị gọzienụ anyị bupụrụnụ anyị amoosu iwe dị n'obi ndị ọchị dị n'eze ndị meremere n'ihu gwompiti n'azụ bupụla anyị ọnwa a ya ebutela anyị mbuni elu ọ ya ebutela anyị awele anyị achọghị anything ọbụla bụ bad news n'ọnwa a nyenụ anyị agara ofu bụ ego oyibo ego kịrịkịrị adị egbo mkpa ihe a chọrọ ego anyị eji mebe ọkanga mebe oyibo anyị ga-eji wee gbobe mkpa dụla anyị niile na ahịa ahụ a sị m unu wepụrụ ha ịnyanya niile onye ọbụla ọ sọrọ ha yaba wepụrụ ha ịnyanya mgbe onye anyị bupụnụ anyị ogbenye na afụfụ eh, n'ihe otu anyị kwuru otu a ka o si mere anyị a sị na ọnwa ọfụ ka anyị bara taata ọnwa septemba anyị ekene chukwu okike abịama ka o si dobe anyị ndụ anyị wee fụọ ọnwa jenụwarị febụwarị maachị eprel mee jun julaị ọgọst wee banye na septemba ọnwa nke itenaanị n'afọ anyị kenara ya n'afọ 2025 ife ọma niile ọ na-eme na ndụ anyị anyị akpọkuo chukwu kpọkuo ajana kpọkuo chi kpọkuo ọla niile mụ na-eso kpọkuo chi gụ nwa ya ekwe ise kpọkuo ọla niile gụ na-eso ihe m ji bụ akwa na ego anyị ji akwa akwapụ ihe ọbụla bụ ihe mberede okporo ụzọ n'ọnwa a ihe ike ihe alịlị ihe ibe akwa okwu na ụka ọkwa na abakwa n'ọnwa septemba bụ ọnwa mba ee bupụla anyị nseke bupụla anyị ọdachi bupụla anyị ọlagwụ bupụla anyị ọchụ bupụla anyị ibe akwa bupụla anyị ọnọdụ nketa akpọba eleghị ele ee bupụrụnụ anyị disappointment rejection uchu bupụrụnụ anyị bupụrụnụ anyị amoosu iwe dị n'obi ndị ọchị dị n'eze ndị meremere n'ihu gwompiti n'azụ bupụrụnụ anyị bupụrụnụ anyị okwu ọbụla bụ okwu ọjọọ e kwuru n'isi anyị ije ọbụla bụ ije ọjọọ e jere n'isi anyị ndị ji ọgwụ hiri isi ndị na-agwọla anyị ajọ ọgwụ bupụrụ ya n'ebe anyị nọ mana ihe anyị na-ayọ unu bụ na ihe anyị eri akọkwana ihe eri anyị gbaa ọsọ ọfụna echeta nwa nwụrụ anwụ ọzọ nwụrụ akwa ọfụna ebe akwa ya atọ n'akwa ọnwa a ya ebutela anyị mbuni elu ọ ya ebutela anyị awele anyị achọghị anything ọbụla bụ bad news n'ọnwa ee eh, anyị achọghị bad news n'ọnwa a those things anyị enweghị ike ime achieve for many months ka e mee ya achieve n'ọnwa nke itenaanị a ka e mee ya achieve n'ọnwa nke itenaanị a obere oge anyị ebidokwa akwụkwọ ndị ya akwụ ụgwọ ụnọ ya akwụ ndị ya akwụ ụgwọ akwụkwọ ya akwụ biko nyenụ anyị agara ofuba ego oyibo ego kịrịkịrị adị egbo mkpa ihe a chọrọ ego anyị eji mebe ọkanga mebe oyibo anyị ga-eji wee gbowe mkpa dịịrị anyị unu ekwekwana ka ọ kọ anyị ka anyị ji ijije gba mbibi unu ekwekwana ka ọ kọ anyị ka anyị ji ijije yie ego wepụrụnụ anyị nyanya wepụrụnụ anyị nyanya ndị niile na-aya ahụ a sị m unu wepụrụ ha nyanya niile ọya ọbụla ọ sọrọ ha yaba wepụrụ ha nyanya mgbe onye anyị unu n'izuụka ị ma na a bara ọnwa ọfụụ bakwa izuụka ọfụụ site n'izuụka na unu emepere anyị ụzọ anyị agaghị ebezi akwa anyị agaghị ebezi alịlị anyị agaghị afụzi ụchụ anyị agaghị afụzi aka oghere unu ya emepere anyị ụzọ anyị afụ ihe dị iche na ndụ anyị gọzienụ anyị fichaanụ anyị anya mmiri ee meenụ anyị eze meenụ anyị ọgaranya wepụrụnụ anyị ogbenye na afụfụ ee n'ihe otu anyị kwuru otu a ka unu esi mere anyị ọ kwa obere oge e je village gbaa christmas ee ihe anyị eji wee mee christmas akọkwana anyị maka na ị ma na nne na nna anyị nọ village na-eche ka anyị wenatara ha ihe ọma na-eche ka anyị wenatara ha ihe na december biko ya akọkwana anyị ya akọkwana anyị ya akọkwana anyị n'ihe anyị na-arụ ya akọkwana anyị meenụ anyị eze meenụ anyị ọgaranya wepụrụnụ anyị afụfụ ka ọ dịrị anyị na mma ọ dịrị anyị na mma dịrị ụmụ anyị na mma dịrị di anyị na mma dịrị anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na mma marriage ọbụla peace adịrọ wetenụ peace n'ihe anyị na-arụ n'afa chukwu na aja ala igbo na ndị mmiri na chi anyị ise ọ bụrụ na ị chọrọ ikpe ekpere i kpecha ekpere ọ na-nsị wee were ego na akwa any amount of money ị chọrọ ime iji wee kpe ikpe ekpecha ijeje were ego i were ya i nye ya n'isi gị four times were eje dobe n'ilo dobe n'ilo ụkwụ na-aga n'akụkụ ilo i jebere onwe gị Do it and come back with testimony. Ya gaziere anyị, Happy New Month and Happy New Week. I love you guys.